ma ọzọ ekelee m nke onye chiri ya zere ọ ka bụkwa n'oge iji asụsụ igbo akọwa onwe na ihe onye na-eme ka mụ bụ nwa anayọ eze ka nọkwa tata anụnwa tata anụnwa anọ m n'obodo ọka iji kparịta ụka mụ na ụmụ igbo ka anyị mara nke ha na-eme jirikwa asụsụ igbo wee gwa ụmụ igbo okwu anọ m na ebe nhazi erimeri otu n'otu nri eji mara ndị igbo ka m nọ n'ebe a na-ahazi ya aga m ekwugbu gị n'okwu maka na nkọwapụtara asịrị na chebiri m ka anyị mara onye anyị nọ n'obi ya daalụnụ obi igbo dịka m si wee gwa unu na tata na anọ m na eh, ngwuru ebe a na-ahazi otu nri eji mara anyị bụ ndị igbo ọ bụ nwata nwaanyị i nekwa ya anya bido n'isi ruo n'ọkpa ọ mara mma nwaanyị zuo ihe nwaanyị ji eme ka anyị mara onye ọ bụ marakwanụ nke ọ na-ahazi ehihie ọma ehihie ọma ndị be anyị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị aha m bụ ọbịanuju akụ mana ihe eji mara m bụ akụ ọbịanuju akụ aha mara mma i nekwa anya em o jukwara eju i nekwa anya ị ga-afụ na o juru eju mana tupu anyị agaba ịma ebe o juru eju anwa ka anyị mara ihe ọ na-eme n'obodo ọka dịka m si wee gwa unu na anọ m n'ọka tata nwere ike ịgwa anyị ihe eji mara gị n'ọka ihe eji mara m n'ọka bụ anyị abacha ụgba nkwọbi isi ewu anụ ewu agwọrọ agwọ fịọ fịọ ụkwa ụmụ ife a gasị bụ ife anyị bụ ndị nọ n'akụ kitchen na-emepụta a ụmụ igbo unu nụrụ ka o si agụ ya ọkwa ụmụ nri ndị igbo ndị mgbe gboo mgbe gboo a sị na mgbe anya mmụọ ka dị ebe a tụpụrụ ya mgbe isi akwa dị ebe a machiri ya nri anyị so n'otu ihe mebere anyị ndị anyị bụ mana ndị isi ọcha bịara ọ dịka ihe niile agbanweela ekene dịrị ngwuru anyị nọ na ya bụ akụ na-ahazi ya bụ ihe erimeri ee ọbịanuju akụ ka m jụkwa gị ọzọ anyị nwere ike ịhụ ya bụ otu n'ime ihe ndị ị gụpụtasịrị anyị ị na-ahazi ị gwara anyị na ị na-ahazi ụgba ị na-agwa ụgba isi ewu nkwọbi ee ụkwa abacha wee dịrị gaba maka ihe ị kpọrọ erika a gụkọta agba awaa nwere ike ibupụtara anyị otu n'ime ihe ndị ị haziri ka ụmụ igbo lekwanụ anya maka na ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ Hmm. abacha nke i bukwa n'aka ọkwa buruta buruta ka ọ na-akpọ m ee eh, nwere ike ịkọwapụtara anyị otu ihe maọbụ ihe naabọ i ji wee hazi ya bụ abacha o wee dị mma oriri ma dịkwa mma ile anya ihe eji agwa nya bụ abacha abụrọ otu ihe nke o ji abụ ihe naabọ e nwere ogili ogili bụ nya bụ ife ogili ndị igbo ọ bụrọkwa ogili ogili be anyị i welie i tinye na mmanụ wee mepụta ihe a na-akpọ ngụ wee welu ya bụ ngụ wee tinye na abacha o wee chịkọnata ya ọnụ wee na-esi isi then e nwere ụkpaka na kanda ya bụ ụ- ụgba nke ndị obodo be anyị a na-akpọ imo steeti na na-akpọ ya ụgba

ọ bụ sọnsọ nke mmadụ nwere ike ịbịa na ngwuru gị zụrụ ma rie ka ị na-agwọpụta ka ị na-agwọpụta nke e nwere ike iji kwa ọbịa nke nnukwu mmemme agbamakwụkwọ agbam ọfala echim ọzọ nwere ike ịhazinwu abacha otu narị narị ise narị iri abụọ nwere ike ọ bụrụgodo otu puku mmadụ nwere ike iri eyi na ebe a ọ bụrọ sọnsọ nke ofu onye na-eli ka anyị na-eme mana ị bịakwa n'ofu sị na ị ga-ata anyị ebunye gị otu a mana ị sị ka ị sị na ị na-eme ikupụta nwa ịgba ọfala ichi ọzọ etu ọbụla iri ji ị sị anyị gwọta nke mmadụ o- eh, narị ise narị ise narị ise eh, otu otu narị eh, narị abụọ otu mmadụ one ọbụla anyị ga-agwọ ya ana otu a ka a ga-esi bunye gị ọ dị mma n'anya dịkwanụ mma n'ọnụ daalụ ee ị nwere ike ịkpọpụtara ọra na eze akara maka ụmụ igbo na-anụ nkọwa ị na-enye ya bụ onye chọrọ ịkpọ ngwuru akụ biko achọrọ m abacha mmadụ ise mmadụ iri otu puku nwere ike iri ha nwere ike inweta gị. ọ bụkwa na ị nọ na igwe nzere mgbasa ozi i mee ka anyị marụ ka ndị mmadụ nwere ike isi ebe a na-emetụta gị maka ama m na nri a na-agụ ụmụ igbo mana ha ga-eri ya okay ị chọọ ịkpọ anyị na akara ekwentị anyị bụ 090-211-81459 ị chọkwa na ịchọta anyị na Facebook anyị bụ akụ errand and kitchen ị chọọkwanụ ịchọta anyị na Instagram anyị bụ akụ dash kitchen 1 ọ dị mma ụmụ Igbo unu anụgo ka o si wee gụpụta mkparịta ụka mụ bụ nwa nna ya eze na Ọbịanuju akụ na-akparị dịka nri Igbo bụ onye e ji ịhazi nri Igbo na Ọka were mara wee na-akọwapụtara anyị ka e si eme nke a ka a ga-esi wee metụta ya Ọbịanuju mgbe ị na-ekwu okwu dịka asụsụ Igbo anyị na-adị em, i kwuru na ị bụ nwa afọ steeti Imo kedu obodo gị na steeti Imo anụkwa m di n'Imo steeti Awọ Ọmamma mana abụ m onye Amaọbịa Ngene ọ dị mma ọ dị mma maka na nkọwapụtara a sịrị na ee dịka o si wee kwuo maka mgbe o kwuru na dị agwọta ụgba ee maka onye Owere sị tara agụ tara ụgba ụgba ṅụrụgba mmiri ee igbo bụ igbo ee, ọ ka bụkwa na ngwuru akụ ka anyị nọ bụ ebe a na-ahazi ihe dị iche iche unu anụgo ka o si wee dị ya bụ kpọtụrụ akụ maka mmemme dị iche iche ka o si butere gị nke ị ga-eri nke ndị ọbịa gị ga-eri bụ nri ahụ anyị ji mara ndị igbo maka na anyị hapụ ụmụ ihe ndị a e ji mara anyị anyị bụ ndị igbo ya bụ na omenala anyị asụsụ anyị na ekike anyị mana maka omenala anyị gụnyere nri anyị ya bụ jide ka i ji bụ na ị na-eme nke ọma ọbịanujuakụ onye a hụrụ tata ka a hụkwu echi daalụ daalụ ndị be anyị